Cé rige sin a smachtú? Istigh sa lár, níos fearr ansan, Callum Keaveney, teacht tríd, bhuel, bhfuil deis ar cúl an ceann seo neadaithe sa líontán ag a bhfear lár páirce. D'ith Callum Keaveney in airde agus é sin thar an trasnán ag Keaveney, bhuel sin scór maith, cúl agus. Abair na peile agus mar chomhluadar tá Will Byrne, Martin ag tabhairt fé scór an ceann sin treoraithe isteach. Sárchúilín ansan ag Martin. Smachtú ansan. Lámh in airde. Éiríonn leis é a chur thar n-ais ach iarracht leathbhlocáilte ansan agus tá pointe ag an deireadh. Tá go deimhin. Teastáil ansan. Thar n-ais dtí Niall Lawless. Ó tá spás istigh anois agus deis cúl. Ó blocáil déanta ar iarracht Seán Delaney. Athchúrsáil amach ansan. Pas foirfe isteach do Will Byrne. Níos fearr ó bhí an ceann san tomhaiste thar an trasnán bhuel clú ag Jamie Wall. Anois seans ag Hugh Martin. An ceann so tomhaiste agus tomhaiste go maith agus an chéad iarracht dhá phointe ansan go Uladh dhul roimh an briseadh. Agus deis anois b'fhéidir ar cúl an ceann so neadaithe sa líontán ó bhí deis iontach ansan ag lorg scór eile roimh an briseadh go cinnte thar n-ais dtí Pádraig Carty. seans acu siúd agus tá sé sin treoraithe thar an trasnán scór maith ansan. Tá slí tríd á lorg anois ag Cill Dara, bhuel, tabhair sé, tabhair siad fé chúilín, tá an ceann san imithe thar an trasnán scór maith, is é sin do Chill Dara, imreoirí ag lorg na peile, Hugh Martin duine acu, deis éasca ansan ag Martin, tá sé sin treoraithe thar an trasnán ag Hugh Martin. Bhí an buntáiste tugtha ansan ag rith tríd, Stephen Cahill. Pas isteach anso, deis lena gcorn, an ceann seo críochnaithe ag Seán Smith ag an deireadh. Callum Keaveney, seilbh ag Cill Dara agus deis scórála ag a bhfear lár páirce, á féach ar sin, scil iontach ansan ach bhí, bhí, tá siad ag teacht anois, spás istigh ansan agus é sin smachtaithe. Deis scórála le teacht ag CJ Lynch agus sin ceann maith ansan aige. Agus an ceann san ag Charlie Gallagher ag taisteal, á, sárchúilín! Tá dhá phointe aige, b'fhéidir scór an chluiche ansan ag Charlie Gallagher. Deis eile, an ceann san ag tuirlingt, ag taisteal agus ag taisteal thar an trasnán ansan. Scóráil eile le teacht ansan ag Ollie Deller ag gearradh tríd an ceann so tomáinte thar an trasnán ansan le fuinneamh agus le faobhar ag Deller, ag Charlie Gallagher, iarracht ard aige siúd, tá sí ag taisteal, ag taisteal thar an trasnán, bhuel dhá phointe eile aige. Táimid nóiméad isteach san am cúitimh gorta, tá sé sin treoraithe isteach ag Charlie Gallagher agus tá sé déanta arís aige, an tríú cúilín dhá phointe aimsithe aige. Tá an ceann san ag tuirlingt go contúirteach istigh, an cúl báire ag teacht amach, tá sé ar fóraoil, sin an cinneadh atá ar son go mbeidh an ceann san ag taisteal isteach agus ag taisteal agus ag taisteal thar an trasnán ag an deireadh. Iad siúd a thógfaidh Corn Paul McGirr. Agus é Cill Dara don tarna bliain as a chéile an corn in airde san aer ag Mark Travers agus Cill Dara ag ceiliúradh, cinnte is iad Cill Dara na seaimpíní anseo.